Fáilte ar ais chuig an gclár. Meastar go dtiocfaidh dúbailt ar líon na ndaltaí i mbun an Ghaeloideachais sa Tuaisceart sna cúig bliana amach romhainn. Ach deirtear go bhfuil géarchéim san earnáil Bhéarla, agus laghdú mór ag teacht ar líon na ndaltaí atá ag déanamh staidéir ar an nGaeilge ag leibhéal GCSE agus A-Leibhéal. Tá tuilleadh faoin scéal ag Áine Ní Ghallachóir. é, é, gruaig, gruaig. Seo daltaí GCSE atá ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge i gColáiste Chnoc na nDealg i nDoire. Cé go bhfuil ag éirí go breá leis an Ghaeilge san iar-bhunscoil Bhéarla seo, tá fadhbanna móra in áiteacha eile. Do dhaltaí sa Tuaisceart ag déanamh scrúduithe an GCSE, is ionann sin agus an Teastas Sóisearach sa Phoblacht, tig leo Gaeilge a dhéanamh, nó Irish, sin an Ghaeilge trí mheán an Bhéarla. Tá imní mhór ar lucht na Gaeilge go ginearálta faoin drochdhóigh ina bhfuil an teangaidh in iar-bhunscoltacha Béarla ó thaobh an líon daltaí ag gabháil dithe. De ghnáth an GCSE, a dhéanfadh daltaí ag toiseacht amach ar an mheánscolaíocht in aois a haon déag, tosaíonn siad amach gan focal Gaeilge, a bheag nó a mhór, agus i ndiaidh cúig bliana dá ndéanfadh siad an Ghaeilge thabharfaidh siad faoin scrúdú sin, sin an GCSE. Ach ansin tá, agus tugtar GCSE Irish ar sin, ach ansin tá GCSE Gaeilge ann fosta agus tá, sin in ainm is a bheith dírithe ar dhaltaí ar an aois chéarna, thart fá sé bliana déag, ach a bhí ar an bhunoideachas trí mheán na Gaeilge agus cúig bliana ar an mheánoideachas trí mheán na Gaeilge fosta. Ach an darna rud nach miste a lua ná an scoil ina bhfuil siad. Caithfidh na scoileanna luach a chur, ní amháin ar an Ghaeilge ach ar na teangacha agus, monuar, tá scoileanna ann agus le fírinne níl meas madaidh acu ar na teangacha níos mó. Agus caithfidh na teangacha uilig a bheith cúramach mar tá muid uilig ar an dréimire chéarna. B'fhéidir go bhfuil muid ar rungaí difriúla nó ar chéimeanna difriúla, ach tá muid uilig ar an dréimire sin. De réir tuarascála a chuir Gael Linn i dtoll a chéile ar an Ghaeilge sa chóras oideachais anseo, tá laghdú 26% tagtha ar líon na n-iarrthóirí atá ag dul don GCSE Irish le deich mbliana anuas, ó os cionn 2,700 go dtí rud beag os cionn 1,700. Is iomaí iarbhunscoil sna Sé Chontae nach n-ofrálann an Ghaeilge mar ábhar ar chor ar bith. Bhí an brú sin riamh ann nach raibh an Ghaeilge, nach bhfuair an Ghaeilge aitheantas le fírinne mar is ceart agus nach raibh an tacaíocht chuí ann, tá's agat, ins an churaclam. Agus ansin an darna rud a tharla in 2004, cuireadh riail i bhfeidhm, sílim gur páirtí an Lucht Oibre a bhí ann i Sasain, nach mbeadh ar dhaoine, teanga a roghnú don GCSE agus chuir sin an-bhrú go deo ar na teangacha ins na scoileanna agus ansin ar an Ghaeilge. Chonaic mise na deacrachtaí seo ag teacht chun cinn ar an Ómaigh agus ins an áit a raibh traidisiún láidir Gaeilge riamh ann ach mar gheall ar an bhrú ar an churaclam go mbíonn sé doiligh orthu i gcónaí freastal ar na ranganna Gaeilge so muna mbíonn ach b'fhéidir beirt nó triúr ag iarraidh an Ghaeilge a dhéanamh don ardleibhéal go mbíonn sé seo iontach doiligh ar scoileanna na ranganna sin a chur ar fáil. Leis sin a réiteach ar bhealach éigin, bíonn ar na craobhacha áitiúla, tá 's agat, agus ar ghrúpaí pobail, ranganna sa bhreis a eagrú san oíche. Tá muid ag dul siar go dtí, is dóigh, arís ag dul siar go dtí na fichidí agus na tríochaidí nuair nach raibh fágtha mar rogha ach an Ghaeilge mar cineál ábhar i ndiaidh am scoile. Ní bhronntar 'A' ach ar chéatadán áirithe daltaí sna scrúduithe GCSE, rud a fhágann gur ar na daltaí is líofa, daltaí Gaelscoile go mórmhór, a bhronntar na gráid is airde. Deirtear go gcaithfidh níos mó daltaí a mhealladh le GCSE Irish a dhéanamh má táthar le cur leis an líon acu a roghnaíonn é don ardleibhéal. Cúrsa amháin atá ann don A-Leibhéal, Irish, ach tá an líon páistí a chuireann isteach air millteanach íseal, faoi 400 sa bhliain, agus tionchar aige seo ar líon na scoláirí tríú leibhéal a stuidéar. Bhí an fócas uilig sna Sé Chontae ar an díospóireacht seo idir Sinn Féin agus DUP a bhain le hAcht na Gaeilge. Ba léir go raibh DUP ag déanamh neamairt den Ghaeilge, dhiúltaigh siad, nuair a bhí Peter Weir ina Aire Oideachais, dhiúltaigh siad do shé bhunscoil, naíscoil, Sin 20,000 cainteoir taobh istigh de dheich mbliana, luach nach dtig linn a íoc. Ach tá fócas de dhíth fosta ar na príomhoidí sna scoltacha Caitliceacha, mar go leor leor acu bhíodh coláistí ann blianta ó shin agus bhí na céadtaí mac léinn ag teacht amach as na coláistí sin agus Gaeilge acu. Anois, sna roghanna sa chéad bhliain, ní fhaigheann na daltaí fiú seans staidéar a dhéanamh ar Ghaeilge sa chéad bhliain. Tá géarchéim de dhíth le cruinniú leis na príomhoidí sna scoltacha seo le cur ina luí orthu an tábhacht atá leis an Ghaeilge, na deiseanna fostaíochta atá ag baint léithe agus iarracht a dhéanamh cineál de ardán níos leithne a bheith ag an Ghaeilge agus níos dearfa. I mbunscoltacha Béarla sa Tuaisceart níl sé riachtanach staidéar a dhéanamh ar nuatheanga ar bith eile seachas an Béarla. I dtaighde a rinne Coláiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis, moltar go ndéanfar gné riachtanach den churaclam bunscoile a dhéanamh de theangacha. Gan Aire Oideachais anseo, is beag difear ar féidir déanamh d'aon reachtaíocht san am i láthair chun riachtanas a dhéanamh de theangacha le linn an oideachais ar fad sna Sé Chontae. An Gallagher, Seacht Lá, Béal Feirste. Agus linn anois as Béal Feirste tá Réamonn Ó Ciaráin ó Ghael Linn. Réamonn, go raibh maith agat as a bheith linn anocht. Cé chomh dona agus atá an fhadhb seo dháiríre? Ní fadhb bheag í ar chor ar bith. Tá míle, a bheag nó a mhór, míle níos lú daltaí ag roghnú na Gaeilge agus, Níor tháinig athrú ar an chaighdeán teagaisc, tá na múinteoirí chomh tiomanta agus a bhí riamh, ach mar a dúradh cheana féin, níl iachall ar dhaltaí aon teanga sa bhreis a dhéanamh ag an leibhéal GCSE agus mar sin níl an stádas céanna ag an Ghaeilge sa chás seo nó ag teangacha agus nuair a tógadh an tAcht seo isteach in dhá mhíle agus a ceathair, ghlac sé ceithre nó cúig bliana le dul i bhfeidhm ar na staitisticí, ach anois tá míle níos lú dalta agus tá na teangacha STEM ag dul ins an treo sin, tá tríocha faoin chéad níos mó daltaí ag déanamh na hábhair STEM, eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus mata, agus tá na teangacha ag gol ins an treo eile, tá beagnach 30% níos lú ag gol do theangacha agus an Ghaeilge i gcás s'againne anseo. Is dóigh go bhfuil sé sin ag tarlú ó dheas den teorainn cuid mhaith chomh maith céanna, an bhéim seo ar chúrsaí eolaíochta agus mata. Ach ó thaobh na sé chontae, céard is. fearr a dhéanamh leis an gceist seo a réiteach mar, ar ndóigh, tá muid ag caint ar rud a bhfuil borradh mór faoi, sé sin, an Ghaelscolaíocht agus, is dóigh, an pobal ag dul i dtreo na teanga go rialta. Ó, go ginearalta, tá, léiríonn sé go bhfuil daoine fásta ag dul ina sluaite chuig rangannaí san oíche agus measaim féin go bhfuil, go leor daltaí ag iarraidh an teanga a fhoghlaim ach mar a dúradh cheana féin, i scoileanna áirithe, le príomhoidí úra, le straitéisí nua, níl an teangaidh ar fáil. An rud is cóir a dhéanamh sa chás seo ná amharc trasna na farraige chuig an dóigh a bhfuil siad ag dul, i ngleic leis an fhadhb seo in Albain agus sa Bhreatain Bheag. In Albain, an stráitéis atá acu ná go mbeidh gach páiste ón bhunscoil ar aghaidh ag déanamh teanga móide dhá theanga eile, a dteanga féin, an Béarla, agus dhá theanga eile, agus sílim go rachaidh sé sin go mór chun sochair na dteangachaí in Albain. Sa Bhreatain Bheag, an rud atá ag tarlú ansin ná go bhfuil brú mór, céimeanna láidre, beartanna fiúntacha á nglacadh leis an Bhreatnais a chur chun cinn ins na scoileanna agus arís tá siad ag toiseacht ón bhunscoil. An fhadhb atá againne i dtuaisceart na hÉireann ná nach bhfuil iachall ar bith, ar ar theanga ar bith a dhéanamh ins na bunscoileanna. Tá's againn gur féidir le teangachaí, an Ghaeilg, mar shampla, a bheith deacair ag roinnt daltaí nó ag daltaí go leor, ach níl sé chomh deacair má thosaíonn siad níos luaithe. An rud is gá a dhéanamh ná daltaí a thoiseacht níos luaithe sa bhunscoil ag foghlaim na Gaeilge, mar shampla. raibh an t-am ag teacht romhat ansin agus tá mé buíoch díot as bheith linn tráthnóna Réamonn Ó Ciaráin ó Ghael Linn linn ansin ón stiúideo i mBéal Feirste. Bhuel sin a bhfuil ón gclár an tseachtain seo. Beidh muid ar ais libh Dé Máirt seo chugainn le cúnamh Dé ag leathuair tar éis a seacht. Idir an dá linn, go ngnóthaí Dia daoibh.